ee e nwere ihe m na-aghọtaghị ahụ agbarịga m ara agbala m ka ị hụrụ m ọgọ biko mgbanwe nwa gị nwaanyị mbaba lụọ ọ wụ onye ọcha ka ọ wụ onye ojii na ọ dependịrị etu e si ghọta ka ọ wụ Eh, mba ihe m chọga ịma wụ mgbanwe Eh, eh, eh, anyị nọ hụ n'ime ụlọ na bathroom ka m nọ na-akpọ gị na mgbanwe nwa gị nwaanyị m braba lụọ ị ma na n'ụlọ chọọchị ka m hụrụ enweghị ihe m na-ehitụbeghị ma ọ gị na-emetụbeghị m ya aka ya mbụ mgbe- a- ee ọ ya m ji na-ajụ sị mgbanwe ee ulu gị nwaanyị mgbanwe ọ wụ onye ọcha ọ ọ na-eji nji ka ọ na-acha ụcha ọ dependịrị na-ekwe dependịkwara na gịnị maka na ịma mme mba na mba nọ na mgbanwe mgbanwe chaga ọcha mgbanwe ee ụdara ụdara chara nnọọ acha nnọọ ee nwa- mana ka- mi- a- a- a- nwa akwụkwọ ụzọ sachakwa ahụ ịma che- na-echerekwa ya na bed m jikerele mmiri na-efe m e- ekwesịghị m iyi efe ị ghọta eyipụla m efe ka ime ihe na ekwesịrị ime ya ma arịpụtasị na ama adị m sọ na onye nwa onye rịpụtara na bathroom dị iche ị ghọtara ọ bara n'ime bathroom achaga ọcha ya apụta ihe m hụga ihe ikpiri ikpiri ikpiri ri ego jige agbafụchakwala m ma just bịa nne ị wụkwanụ onye ya sị na nwaanyị m lụrụ m sị nwaanyị nwaanyị onye na ọ ya wụ mgbanwe m sị mba mba mba na mgbanwe m lụrụ chaga ọcha mgbanwe mụ na ya na-edate ihe niile mụ na ya na-aga nnọọ ị ghọta n'onwe o okay o jige nji ma a mụrụ ya okay ya bazi ụlọ akwụkwọ hazigharị onwe ee na m were wụ otu a mba de mba mba ọgọ mba mba mba mba hapụ ka m mapụzi ọgọ na mpa mgbanwe biko ihe nọ na ya wụ ọ dịkwana mma onye lụkwa ya ama ihe ọ lụrụ ị ghọtara ụzọ alụcha ee ka i kwuoro ya ma ị nakwa na-ekwuru ya ndụkwana sọ na onye nwa ka ị ga-ekwuru ị ghọta because ama m ma onye m hụ ka ma onye nwa ma ọ wụ onye ọzọ ọ ya m ji na-ajụ gị sị gị na mgbanwe ọ wụ onye ọcha ka ọ wụ onye ojii mba a ga-ama ya a ga-eme ya because mụ amaghị o kwere ka mụọ ụmụnna amụọ ka ọcha amụọ ka ojii amazụkwa onye a mụga ị ma na ihe nwere ike ịdụ ụka ịghọtara because oru ke mina week na-eme travel na a na-achọ onye ọzọ egide ya ma ọ gịnị enyidiri m ịma onye m lụrụ yes sir yes sir mkpọ ya mgbanwe ga-alọta n'ụlọ ọ lọta n'ụlọ na-ahazigharị ya biko ka m gwa ụmụnna m sir na onye m lụrụ wụọ eche na ọ wụ onye ọcha n'ọkwa onye ojii because nga hụrụ mụ ejiga nji already so m chọgara onye ọcha tata mụkwa na ụmụ ụmụ anyị adịtụkwanụ ihe a blend ịtọ ịghọtara ihe iti mega m nga mpa mgbanwe biko ee ya thank thank you chief obi dị m obi dị m ụtọ na ị ghọtara ya okay ị gwakwara ya agwa ee okay sir okay sir ngwa ka m agwa ya na unu sị ya lọta ịghọtara ee ka m gwa ya chief ee mpa mgbowe udo dịrị gị nna ee obi dị m ụtọ maka otu i si ghọta yes sir okay bye bye sir mm.

ka m kwuole na gị nụ ọ dị ọsịsọ ọ dị ka e nwere message o ziala m na but agụga m agụọla m the thing ghọtara ee even anọ m ebe m zụga the whole things ee biko ka m kwuole ya nụ enwe- ana m ozi but akpọga m number ya manụ m ịma phone ya manụ m ihe mega ya o nwere ka battery okay ọ battery ee a- a- a- a- okay ọ wụ the bat- ọ wụ battery mega ya okay rubber ahụ e jiri kee ya okay ụmụaka dọbiri ya okay the phone a- a- akasịa oh okay okay Em, biko ka m kwuoro ya nụ Mm. ya eh, yes good evening sir yes mpa ego ee yes sir anọ m nọ a- anọ m ebe m zụga the whole thing si ma m ee azụga m ihe niile nọ na list unu nyere m agiji m ji abịa alụ n'ego na ma but ahụrụ m i ziala m ozi ee unu echenjele n'ihe nọ na list ahụ dị Eh, na economy echenjele but m- mpa ị ga-aghọtakwanụ m ka i tiri eh, ipad na na list onye chọga ịlụ nwaanyị ọ sịkwa na omenala dị oh okay modern oh modern time ee but mpa Ego e- amụkwa na ego na this modern time ọkwa na akwọtela mụrụ na ego na checkienụ age nwa nụ, ee ịmakwa na ego ego awụkwanụ nwatakịrị onye chụwakwara ihe dịka 40 ọ bụ just nnọọ maka na somebody sị nnọọ na ego ego ego ma chineke but from ihe ha kọwaga dịka mgbe ego mabukwa chineke ụwa manụ m ka ị naghị ahụ ipad ọ wụhụ na Ego wụ onye ọhụrụ ee mba mba biko gwa ụmụnna gị na ma ipad ma iphone 7 na mụ agaha azụtali ee ahụrụ m ego n'anya but ahụghị m ya karịa onwe m dee biko ịma ịhụnanya ọkwanụ hụ mmadụ ka esi hụ onwe gị mụ anụkwa nne ọgwụ okwu ahụkwara e-usekwara m ipad ma ọ fọkwanụ i-use iphone 7 mpa onye kwanụ gwakwara gị maka iphone 7 na imefuru ego zụọ Ego ee bata bata chere ịmakwa onye gị na ya na-ekwu ọkwanụ mụ ahụ onye chọga ịbịa alụ Ego de iji ekekwuru ego ego atọkwalanụ gị n'aka ị na-ewe iwe ekwukwala ka ipad 7 ka ipad gịnị hịa nwatakịrị ahụ yes sir mba mba mba ama mba a- abịa m ama m that na e- ịwụ onye ama ama n'obodo ị ghọtara aga m abịa ịlụ nwa gị ka m wụọ gị n'ala ọkwanụ ihe a na-eme mejie emejie mụ achọkwanụ ime ime ee mụ wụkwanụ nwa deacon anyị niile wucha ahịa ọkwanụ ihe a ga-emekwanụ mara eji eme ya ya aga ọfụma but otu ya ọkwa traditional marriage ka achọga ime gị buru list niile list unu nyere mụ de enwe otu m ga-esi zụta moto unu chetakwa na aka mụrụ dịrị unu dere 500 tubers of yam A- anyị achọgidele yam izab ọ ra ahụ mmadụ inweta 500 tubers of yam n'o- n'ofu ahịa but amamụ amamụ ọnụ unu ji eri ji a ma unu na-eri katakwala ji a ji a nwere ike imebi ee mejikwe ya o ee unu ede ihe niile ma akwa ma ihe niile ma nke m ga-azụrụ gị ee biko unu- ọ- ọ- ọ ọgwụ ego ka unu chọga iji m eme maka m chọgara ịlụ Ego mba ọgọ ihe m jikwa na-akwara gị ugwu ya maka na ọ nwa gị ka m chọga ịlụ ma ya wụrụ onye ọzọ jụọ ndị mmadụ ama m agaala already yes sir na m jisi ike mba mpa Ego ihe a awụdị ihe ijisi ike biko ụnụ anarala m nrụcha diz gị alụkwana elekwana ihe m ga-enyekwa elekwana ihe ọ ga-eri na ya adị elekwana ihe ndị ọzọ a ga-eji azụkọ na ụmụ ee ụnụ narakwana ihe niile ugbu a na ee m ga- ọ m- ọ m ga n'oshi maka m chọga ịlụ nwa ọkwa ihe unu nọ na-emekwa kem anụrụ m na kemgbe people abịakwala bịa ịlụ nwa o- o- unu na-etige caterpillar unu na-etige e, e, ti- ti- ti- tige aeroplane unu na-etige ihe na- ihe- ihe- ihe na-abaghị uru Eh, na-eme na- na-eme ego na-aka n'ụlọ dị a Eh? by December na ya eme 40 ka- ka 42 ee unu megara nwagharị ma mpe ego ngwa ihe menụ enyela ndụ gị nsogbu ee akwesịghị chọrọ ipad na na iphone ee unu chere ka m ka ke m zụrụ azụ ka m naragonu ha ego m tige na akpa ama akpọghachi unu later ee ama m arụla i- i- i- ipad 7 ka m ka m jụọ ajụjụ nna i kwu sị ọ ipad 7 ka sị ọ iphone 7 ị dịkwa sure ihe onye gwara gị aha phone ọ gwakwara gị ọfụma Ju-

Hey, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, Okwa. yes. Okwa, lee um, ọ gị na nna gị nọ. Biko ka m kwuru nna gị. Ee, enweghị ihe m na gị na-ekwu ọ m na nna gị ka okwu dịrị. Because tupu m abịa alụọ gị, ọ nna gị kpere m werela aka gị ee nye m so ka m kwere nna gị okwu ee mpa Okwa good evening sir yes sir ee biko adịghị ama ama ihe m chọga ime ka ị mara wụ anọ m n'akụkụ transformer ebe m chọga igbu onwe m mụ na gị kwuchaa ugbu a onwe m ka m ga-egbu unless e nwere ihe metụrụ m n'obi egwu echenji biko ana m abịa ịkpọ nwa aha agwara m ya ihe m kwu sị ya na ya bịakwute unu mmecha m na ụmụnna m ga-abịa wụ na m alụ Uju ole mpa Okwa gee ntị gee ntị ị ma na anọghị m na obodo anyị esi m esi lọta nwa gị a kwanụ kemgbe m matara ya mgbe m baba hụ nwa ya ahụ na na na na na IMSU gate ka ka m hụrụ ya somebody a- a- a- asị m na na nwa na ọ dị mma ịlụ ebe m chọga onye m ga-alụ m akpọrọ ya you know mụ na ya anyị kwuo e- emetụghị m ya aka ị ghọta emetụghị m ya aka amakwanụ m me- me hụkwara afọ ya ahụ ị ma m asị na elekwana ihe o rigo ya ọ sịkwa m ziga ya pizza takwa m ziga ya burger ọ taga ị ghọta ma akpọ m agbakwa nkịtị ee m alụcha nwa a mini ebiri n'ụlọ ya wụ na ọ dị ime m ekele eluigwe ịghọtara ọzi ka a mụrụ nwa a na-ekwusị gịnị mba ya awụdị ihe dna test enwedị enwedịghị dna test na nke m na-ekwu gee ntị ka m kọwara gị nwa a, ile isi ya ile isi nwa a ọ mụrụ isi ya na isi m ọ wụ ofu ihe lenụ ntị ya even ọnụ nwatakịrị a sef ya awụghị otu ọ- m- mgbe mma m bụrụ ọmụgwọ mma m bụrụ ọmụgwọ n'ụlọ anyị ka ọ bịa leta nwa ya bịaruo nwa nọkwa nga ahụ ya ekelekwa m sị m na elekwanụ nwa m sị ya na ya lenụ nwa nga ya sị ọwụ ihe a m sị ya, ọ ọ maka gịnị ya sị ya awụkwa otu ndị ezinụlọ anyị na-adị ee mma na awọtụ njọ njọ njọ nwaanyị a sị ya na olekwana ihe a nwa a, otu nwa na-esi ebe akwa ee nwa a agwa ya gaa birthday birthday ụmụazị bee two years old bịa na aṅụ fanta na aṅụ juice ya nwa na-achọ ịṅụ alcohol elee nwatakịrị amụrụ ọhụrụ ga na-achọ na aṅụ ihe na-aba n'anya agwa nwatakịrị a na-akpa awụhụ agwa ndị ezinụlọ anyị na-akpa ebe ọkwa so onye awụghị dna test anya ihe niile ahụga n'anya gosipụtara na awụhụ m nwe nwa a na ọkwa otu m ga-esi lụọ nwa gị nwaanyị ya kpụrụ nwa onye ọzọ kpee ga m n'ugwu ugbu a biko onye ma- maka na azụgidela m nwa nna anyị kwuo sị mba enwe ihe anyị m ji na-ekwu okwu taa maka na ọ onwe m ka m chọrọ igbu but echekichala m ya ya na m gbuo onwe m na ịghọtara ụnụ adịrị na ntụ chịa m ọchị ịghọtara so m ga-eme ka m gara ụnụ ije m gara ụnụ ije ihe ịghọta m eji akwụ ụnụ ụgwọ na enwe onye ma afọ ga-amụ eze ee but anya ahụla na afọ mụrụ onye ga-egbu eze nwa a mụrụ ọwụ m nwe nwa ihe ọ ga-eme n'ụwa a enwe onye ga-akọwali m because ka o mere m ọrịa nta e, akwụnụ kpọrọ ya e, e, amadị ihe nne ya gụrụ ya ee ọsọ kpọga ya nwa nwa nwa dịka nna ka ọsọ ama m ihe ọ kpọga ya eh? ma ọ gụkwara ya aha ọ gụrụ ya omekanna ọ gụrụ ọ kpọrọ omekanna ajụ ya sị lekwa nke ọkpọkọkwana nwatakịrị onyekwa na akpọkwanụ mmadụ omekanna n'ụwa ugbu a agbụ akpọnụ nwa nwa aha bekee amakwana ihe o miniri ihe ahụ na nwatakịrị ga-akpa agwa ka nna ya nna ya ama ma nna ya ọ wụ onye oshi ma ọ wụ onye ama ma onye nna ya ọbata nwatakịrị bụta onye oshi akpa agwa already ọ tụ m egwu nwaanyị ahụ na ngala dis eh, ya adịghị ka oke nyụrụ ihe niile ọ na-eme na ndụ ya ọ nọkwa akpa agwa ka nwatakịrị o ama m ihe ama m ebe nwa shi mpa ọkwa gee ntị biko mba kpọrọnụ kpọrọnụ kpọrọnụ ma ma nwa gị ma omeka nna ya kpọgara nna ya nna ya nna ya zụọ ya but ọ wụ maka mụwa mụ agaghị anọ for better for worse nna biko ahụla m nke karịrị worse biko alụjuole m biko hapụga m ka m gaa gwa ụmụnna m unu ga-ahụ anyị

Good day, sir. Uh, Mpa Biko, yes, Chief. Uh, and Abuja is beautiful. Abuja, yes, sir. Uh, uh, Chief, um, enwere ihe m chọrọ ka m na gị kpaa maka na ya wụ na i lee anya ee ọnya gbasara nwunye gị ọ bịa yes chief ee chief ya na ya na ị ga-eje ntị ama a, ị ga-ahụ na ị na-anụ ụda generator ihe azụkanụ ọ wụ ọ wụ ihe mkpere na-agwa gị ihe a wụ ị ma na ihe siri ike na Naịjirịa na ugbu a ee ọ wụkwanụhụ enwere ọ nwere ka ọ dị ya na mgbachi nkịtị ee Mma Nọsike ọ bịa bịara ọmụgwọ nga four years ago ee four years ago ka ọ bịara ọmụgwọ Nwatakịrị a bịakwara ọmụgwọ. Nwatakịrị e- etoolenụ na ee, nwatakịrị etoole fuo eze na-awagharị. Nwaanyị achọkwana ịla ọkwa onye bịa ọmụgwọ nọcha ya alawa. Ee, ya Mpa Nọsike. Ee, m na-ekwu maka nwunye gị, gị na o sega okwu? enwere ihe dogara gị na ya ka ọ na-achọtakwana ịlọ- ịlọta ụlọ yes onye ma gbera gbera generator nga aha tige esi nwee ihe ọzọ ọ rụga arụ nga ị ghọtara gbega esi anyị na nwa esi n- n'ime ụlọ enweghị ihe ọ na-eme ya be ya wee ga na-ele Africa Magic elekọta Africa Magic ya elewe ị ghọta ọ m ji na-ajụ sị gị na ọ- ọ- gị na o sega okwu maka na yes sir Mba, mụ aghọtaghị ihe merenụ nwaanyị lụrụ di, ị ghọta? Ọkwa ọmụgwọkwanụ ị bịakwa ị nọchakwanụ, gị lawa so that i nwekwara ike bịa ọzọ. Ee. Mba chief, mba mba, aga m m ga na-agara nụ m ga na m gara anụ ee nne nne nwaanyị m ije. E nwere aga m aga m emeli ya, but kpọọnụ ya nụ ka ya nwa lọtawanụ na. ka ka nwere ihe gịnwa rụga na village nwere adị ka ndụ adị ka nnọọ enwere nnọọ chief ka ị chịga like this ị dị sure ee mba mba mba ọ- aga m eche ka nwaanyị m dịrị ime ka a mee ọzọ ihe ọ- aa chief ọkwanụ otu ihe a kwanụ otu e si eme anyị mee ọzọ ya bịa nwaanyị m adịdị ime sef achọghị adị m ike amụga yes chief

enwezikwa onye na-abịanụ ọ nọọ onye ọbụla ma ya nnọọ na na na na street anyị na Abuja ya bịa ya eyiri leggings na-agagharị ị ghọtara ama m ihe ọ chọgazi na Abuja ọ nọ ọkwa na enwere ihe ọ rụga yes chief o na ị ga-akpọ ya na phone okay chief ngwanụ sir ngwanụ jisike biko ama a- jisike ziro ya ozi nụ